Mfumu wa mafumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake ikukhudzana ndi mnyamata wina wa ku Malawi amene anachotsedwa ntchito mwa chipongwe. Mnyamata ameneyi amagwira ntchito kwa ma Pakistani ndipo ntchito yake inali yogonera mu shop koma anam'thamangitsa mwa chipongwe chifukwa chakuti ndalama zinasowa. Nkhani yake ili motere, Jabulani anabwera mu dziko la South Africa. mu chaka cha 2023. Wakhala akugwira ntchito kuyambira 2023 mpakana mu chaka cha 2025. Pa 10 August ndalama zinasowa ku ntchito kwawo. Inali 2025, zitasowa ndalama zija, ma Pakistani aja anayamba kunena za kuti waba ndi iyeyo chifukwa choti iyeyo amagona mu shop mo. Nde anayesesa kukana koma sizinatheke mpakana ntchito anamuchotsa. Wakhala akuvutika eh, n'kutinso mu nthawi imeneyi makolo ake anali akudwala amene ali mayi ake, ankadwala. Ndiye zinali zovuta kwa Jabulani chifukwa choti ntchito anaima komanso mayi ake akudwala. Chinali chipsinjo ndithu. Komano akukhala chonchija, pa 23 November kuntchito kuja anamuimbiranso foni. M'bale, pepa. Ndalama ija taipeza. Ndalama ija makoswe. anakoka ndipo anazisiya ndalama zija kuseri kwa fridge nde chonde utikhululukire bwelera ku ntchito koma jabulani anakana anawauza kuti ine ndakhala nanu kwa nthawi yayitali koma sindinakubeleni ndipo simunandikhulupilire nditanena zoti ineyo sindinatenge ndalamayo simunandikhulupilire munandithamangisa mwachipongwe nde sindingabwelerenso simunasamale zoti ndakhala nanu zaka zingati aa koma ineyo sindinakuberenikoni ndipo sindingapange koma munandithamangitsa mwachipongwe, ndiye sindikufuna kubwerera. Anasiya ndipo sanalabadire ndipo sindikufuna kubwerera ndipo sanalabadire zakuti kwawo mayi ake akudwala aa analibe nazo ntchito wakhala akuvutika ye wakhala akuvutika ye nde Cha mu Decembermu, analandira foni. Panali pa 13 December. Analandira foni yochoka kwa mnzake. Jabulani, uli kuti? anamuuza mnzake uja. Ndili kunyumba. Mnzake uja anamuuza, Bwera kuno. Atafika kumene kuja, anamuuza, Ndakupezera bwanawa. Afuna munthu wantchito. Atakambirana, ntchito anayamba. Ndipo salary yake inali yambiri yoposa yakuyamba ija. uku akulandira 12000 ntchito yakenso ndi yabwino ndithu anampangira mapepala china chilichonse alinacho panopa akugwira ntchito yabwino nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti enaake mutengepo phunziro ma Pakistani amazuza anthu and ndizoona anthu ambiri avutika koma choti muziwe nchichi akuluakulu mulungu sanalenge munthu kuti azizavutika ndipo tsiku likubwera muzasangalala galu wina aliyese Ali ndi tsiku lake nde akuluakulu ngati munthu akuzuzani osaopa zoti eh ineyo ndikasiya ntchito panopa ndizikadya chani izi ndi izi amadyetsa ndi Mulungu ndipo Mulungu sangakupatse zinthu zoti sungakwanitse nzosatheka amakupatsa izi poziwa zoti mwanayu izizi azikwanitsa. Ngati ma Pakistani akuzuzani chonde osalekelera nkakwapasa makofi akapaseni osalora zoti munthu azikuzuzani azikutengani ngati galu chifukwa choti mukugwira ntchito chonde akuluakulu osalora kaya makofi mpaseni ngati akuzuzani mukudziwa ufulu wanu musalore zoti munthu akuponderezeni poti anthu ambiri akuzunzika muzintchito sakwanitsa kuyankhula chonde yankhulani muli ndi ufulu kaya akuchosani ntchito Mulungu alipo ndipo sangakupatseni vuto loti simungakwanitse. Amapereka vuto lina lililonse ndi cholinga. Ameneyo ndiye ndi Mulungu ndiye akuluakulu osakaika osakaika. Tiye tilimbikireni, tiye tipusheni mpakana zinthu zidzatheka. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyo.